Le dhá bhliain anuas tá Luimneach tar éis croíthe na Gaillimhigh a bhriseadh i gcluichí leathcheannais na hÉireann. An éireodh leo teacht ar slí na seaimpíní a chloí nó an éireodh leis na seaimpíní cur as dóibh aríst? Mícheál Ó Drisleáin, atá i mbun tráchtaireachta. Ceann cóngarach don líne díreach coimeádtha laistigh ag Luimneach sa deas bailithe isteach i Staid an Phiarsaigh anso tráthnóna sa Ghaillimh. Tráthnóna nach bhfuil iontach ach sinn ag súil leis an gcoimhlint an ceann san ag teacht isteach ó Luimneach. Deis maith ansan ag Tom Morrissey. Tógtha go maith aige. Tagairtí do na foirne araon, teachtaireacht litreach ag an deireadh. D'fhan sé go nGaillimh, ach ding cliathán. Seans ansan ag Cathal Mannion. Fuair sé an chéad cúilín den chluiche. Ceann eile aimsithe ansan ag Mannion. Ana-ghluaiseacht ansan ag an nGaillimh. Faid go leor leis an bpoc amach ansan. ag Luimneach ach arís imreoirí ag sleamhnú ar an tarna iarracht. Deis ansan ag Jack Grealish teacht amach agus an pas a thabhairt ach an ceann so beagáinín scaoilte ag an deireadh. Oibríonn sé amach don Ghaillimh. Brú ansan go cinnte ar Evan Niland ag an deireadh. Éiríonn leis seilbh a choimeád. An Ghaillimh ar an ionsaí. Tá spás istigh ansan. Deis ar cúilín an ceann san ag Ronan Glennon. Lucht leanta áitiúil breá sásta leis an iarracht sin. Obair mhaith ag an nGaillimh. Clifford ansan, an réiteoir ag scaoileadh leis ag an deireadh, déanta go maith. Tom Monaghan, fé bhrú istigh ansan, ceathrar mórthimpeall, éiríonn leis an sliotar a chur amach ach ag an deireadh, clúdach maith siar ansan ag Luimneach agus ag David Reidy, fé bhrú siar a théann sé siúd agus, bhuel, Luimneach fós ag dul siar ansan. Fergal O'Connor. Deireadh, éiríonn leo é sin a chur amach agus féach an spás atá ansan ag Luimneach agus ag Shane O'Brien. Ceann contúirteach trasna an chúil. Tá triúr cosantóir ann, beirt tosaí. Tá sé ag ceann des na tosaithe bríomhara sin ó Luimneach. B'fhéidir go bhfuil oscailt anso. Tá siad sásta tabhairt fén chúilín. Adam English ag an deireadh. Oscailtí ansan b'fhéidir i measc cosantóirí na Gaillimhe. Seilbh thar n-ais ag an nGaillimh, Adrian Tuohy agus faid go leor leis an gceann san agus scór ag Tuohy, dhá chúilín idir na foirne arís. Sliotar ag teacht babhta amháin eile, Cathal O'Neill, cinnte go bhfuil Declan Hannon thar n-ais inniu ó ghortú. D'imir sé cluiche ceannais na Mumhan anuraidh agus táim cinnte go mbeidh John Kiely agus an fhoireann bhainistíochta sásta imreoirí dá leithéid a bheith ag teacht thar n-ais. Seans arís ag Adam English scór amú níos luaithe, an ceann seo níos fearr. Tá sé fós ag fanacht san imirt, an ceann seo cóngarach don líne, díreach coimeádtha laistigh. Cuireadh thar n-ais ach ag an deireadh, an réiteoir Thomas Walsh á rá go raibh rud éigin feicthe agus ag teacht beagáinín teasaí anois le cúpla nóiméad anuas. Beirt dul isteach ansan agus bainisteoir na Gaillimhe Henry Shefflin le bheith róshásta. Címid arís ansan. Tá roinnt imreoirí in adharca a chéile agus seo míshlachtmhar agus beidh le feiscint anois cad é an cinneadh a bheidh le déanamh ag an réiteoir. Clogad tarraingthe ansan. Is ea, tá fear Luimnigh i dtrioblóid. Cárta dearg díreach taispeánta ansan do Shane O'Brien. Tharraing sé an clogad agus nuair a dhéanann tú é sin ní bheidh ach toradh amháin, Luimneach díbrithe agus síos dtí ceathrar déag. Siad curaidh na hÉireann iad le ceithre bliana anuas agus tá troid iontu, an ceann san thar n-ais ag an nGaillimh, sleamhnaithe isteach arís ansan. Níos tapúla, níos fearr. Deis ansan ag fear lár páirce. Sin é David Burke. Tá scór aige. Trí chúilín anois idir na foirne agus sinn ag teannadh ar leath am anseo i Staid an Phiarsaigh. Címid arís ansan. Pas iontach agus críoch den scoth ag Burke. Anois deis ag an nGaillimh. Ceann san tomhaiste go maith. Cuimhnigh go bhfuil fear sa mbreis ansin. Ceann san imithe isteach. Ó! Sábháil iontach ansan ag Nickie Quaid. Bhí seans ansan ag Cathal Mannion. Glanta ag Luimneach. Imithe don taobhlíne. Díreach thar ag an deireadh agus an buntáiste. Címid arís ansan. Neart iontach san iarracht seo. Stoptha ar fheabhas ag Quaid. Is an bháisteach ag slacharaíl anso i Staid an Phiarsaigh. Á, smachtaithe go hálainn ansan ag Luimneach. An pas oibrithe isteach go héifeachtach go dtí Tom Morrissey. Ana-scil ar fad ansan é sin a chuardach. Pas dtí Morrissey. Agus Luimneach diaidh ar ndiaidh ag teacht thar n-ais, is ard-ruathar á dhéanamh ansan ag Adam English. Fuair sé cúilíní maithe sa chéad leath agus iarracht iontach ansan arís ag English. Á, sárchríoch ansan. Táimid ar comhscór ar Bhóthar na Trá. Gaillimh anois. Scór ag teastáil uathu siúd. Íseal isteach dtí Cathal Mannion. Fé bhrú. Luimneach ansan. Siar ag cosaint. Deacrachtaí ag an dá thaobh. An sliotar a chuardach istigh ansan. An réiteoir ag scaoileadh leis an imirt. Ag an deireadh. Smacht ansan ag Niland agus thar an trasnán. Ní féidir na foirne seo a scarúint óna chéile. Nó bua ag teastáil ón nGaillimh má theastaíonn uathu dul ar aghaidh dtí na cluichí leathcheannais. An lucht in uachtar go dtí seo ó thaobh an tábla dhe, an ceann san imithe isteach sa lár. Fós ar comhscór agus an t-am ag imeacht, an ceann seo oibrithe go dtí na hionadaithe atá tagtha isteach le cúpla nóiméad anuas agus cosa úra ag Luimneach ag an staid áirithe seo. Duine acu siúd Gearóid Hegarty taithí na mblianta aige nuair a theastaíonn ceannaire, sin é ceann acu. Bhí beagáinín scaoilte tarraingt ansan gan aon cheist agus, bhuel, an réiteoir cóngarach don imirt. Bhí tarraingt ansan ar Will O'Donoghue, áfach. Rud arís ansan teacht amach an sliotar aige ach tarraingt siar ar a chamán agus an buntáiste sin ag Luimneach. cúilín idir na foirne. Deis leis an bpoc saor ag Diarmaid Byrnes. Faid go leor, cruinneas go leor aige! Ana scór ansan ag Luimneach iad dhá chúilín chun tosaigh ag am cinniúnach sa chluiche. Calma go maith. Gaillimh, b'fhéidir, ag lorg scóir. Cúl, dar ndóigh. Thabharfadh sé, b'fhéidir, an bua dóibh an ceann san. Tá calaois eile feicthe ansan ag an réiteoir agus Pádraig Mannion curtha chun talún ansan. Féach Shefflin, an bainisteoir, ag cur comhairle isteach. An brú anois ar Evan Niland. Fuair sé an scór deireanach ó bhuille saor. Ceann so níos faide ón gcúl ach tá an radar ag obair. Ana scór ansan ag Niland. Táimid ar comhscór. Brú air ach déanta go maith ag Niland. Deis mhór acu teacht amach arís i gcomhair. B'fhéidir an scór a thabharfadh bua dóibh ach daingean istigh ansan ach cúl báire na Gaillimhe ach tá an fheadóg dheiridh séidte ag an réiteoir. Coimhlint réasúnta maith críochnaithe ar comhscór ag an deireadh, seacht gcúilín déag an taobh.